An bɛ aw fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ ka an ka jɛmukan suivi nin wagati la ni an ko a ma ko kumaɲɔgɔn bulon n y'a fɔ aw ye k'a fɔ bɔko saba don dɔgɔkun kɔnɔ tɛnɛn o tɛnɛn 22 heures 30 ni journal banna dɔrɔn jɛmukan in bɛ bɔ segin bɛ k'a kan alamisa tilegan fɛ 14 heures 45 segin bɛ tila k'a kan samedi wula fɛ 17 heures 20 o mana ntanan gosi dɔrɔn jɛmukan ninnu bɛ bɔ ka yira aw la Mande TV a ka wuli ka jɔ a ɲɛsinlen bɛ mun ma ka se ka dɔnnibagaw bɔ ka yira minnu bɛ se ka kuma dɔnni kan kunu dɔnni ani bi dɔnni différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ différence jumɛn de bɛ kunu laturu ani bi laturu olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnibaga ninnu bɛ na u bɛ kuma o kan fɔlisen dumanw an bɛ o yira aw la fo ka taa se interview ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka yira aw la Mande TV ale ka wuli ka jɔ fɛ nka bi an ka wele sera an ka musoba dɔ ma ni maa tɛ a kofɔ maa ye tuguni ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko ayina mɛnta ale de bɛ an bolokɔrɔ bi an ka plateau sanfɛ donc an bɛ kuma galama sɛmɛ a yɛrɛ la bamananw ko ten kɔnɔ ka pan a yɛrɛ tigi bolo o de ɲɔgɔn tɛ ayina mɛnta i dansɔgɔ i ni ko i ni goni jakite baasi t'i la n bɛ fɛ i ka foli di tele filɛbagaw ma farafinna ni farajɛla o la an ka foli bɛ kanuba ni lamɛnba bɛɛ lajɛlen unhun fɛn o fɛn de bɛ an kanu k'an filɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu ninnu yɛrɛ tɛ an fɛ n b'o yɛrɛ fo n bɛ Mande TV baarakɛla bɛɛ fo cɛ fara muso kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo diyara n ye i dansɔgɔ ayina mɛnta eh, an b'i fo i nali la an ka plateau kan eh, an bɛna baro kɛ fɛn min kan bi an bɛ fɛ ka fɛn fila ta an ka baro k'o kan kosɛbɛ eh, ni jɛmukan sera waati dɔ fana na ah, i ni segu buloni ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye bangida an bɛ o fana seereya dɔ bɔ ka yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ah, ah, ayina mɛnta maa min don ayina mɛnta e yɛrɛ ye jɔn ye i bɔra jɔn ni jɔn na ka bɔ min ka na bamakɔ yan nɔ fa yanfan ba yanfan i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye jakite n b'i fo i ka ɲininkali la mhm. ne ayina ye ne jamu ye mɛnta ye mhm. ne bangena ɲɔnɔ mhm. ne fa tɔgɔ burema keleji mɛnta ɔ ne yɛrɛ ba fila bɛ n na ayisata kɔnta ani ayisata sidibe o ayina o denmuso de filɛ ni aw ɲɛkɔrɔ ka na kuma aw ye o la toujours mi an bɛ foli min kɛ dɔrɔn ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo jakite ok a diyara n ye mais an bɛ fɛ ka min dɔn yanni an ka don baro kɔnɔ ayina mɛnta mɛnta in ye bozo de ye wa fo dɔgɔnɔ don o la jakite dɔgɔnɔkɛ ma ka wari d'i ma dɛ ayi o ma foyi di yan parce que i ka kɔɲɔmuso ye dɔgɔnɔ de ye ayi n ka kɔɲɔmuso tɛ n ka foyi tɛ mais n bɛ fɛ k'a dɔn de parce que an b'a mɛn ko bozo ni dɔgɔnɔ ko dɔ den ye dɔ ye bon en fait ne tɛ fɛn dɔn a la bɔn an kɔni bɛ fɛ ka min dɔn dɔrɔn aîné e ye bozo de ye ou bien e ye dɔgɔnɔ de ye o la n b'i jaabi o la ayi ne ye bozo cent pour cent de dɔgɔnɔw minnu ye dɔgɔnɔw dilan k'u bila banyagara kulu sanfɛ aîné mɛnta de y'o ye ayiwa dɔyi de y'u dilan k'u bila kulu sanfɛ dilan k'u bila kulu sanfɛ puis mala k'u tubi fɛnɛ k'a silamɛ man ca ee mala k'u tubi dɛ alhamdulilah n'o ye kibaruya duman ye o kɔfɛ aîné mɛnta an bɛna baro kɛ fɛn min kan sisan an bɛ fɔlɔ dɔnni na n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn ta i bɛ dɔni fɔlɔ de ye i kɛra laturudala ye a bɛ dɔni ko fɔ i kɛra kolonfilila ye a bɛ dɔni de ko fɔ i kɛra jinɛtigi ye i kɛra mori ye i kɛra doma ye i kɛra hali yiribɔla ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ dulon foroba tɔgɔ min na o de ye dɔni ye aîné an bɛ fɛ k'a dɔn dɔni yɛrɛ ye mun ye dɔni dɔni dɔni maaw b'a fɔ dɔni mun de don fɔlɔ yani an ka don baro kɔnɔ o la n b'i fo toujours jakite mhm. sani an ka kuma dɔni kan mhm. ne yɛrɛ min filɛ nin kɔrɔ ne ye funankɛnin de mhm. ma dɔ ye dɔmɛ ye nka mun ye n kɛ dɔnikɛla ye an bɛ kuma ka tɔgɔ cɛ bi saba ani ni olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a fulu bakuma kelen de ma ko dɔni gindo tant que n'a ma yirila i t'a dɔn i bɛna fɔ sa an filɛ nin ye so kɔnɔ ne tan ni mɔgɔ ma da la ka don a b'a dɔn ko mun bɛ yan a t'a dɔn o la dɔnni bɛna fɔ ten gindo don ko dɔnni yɛrɛ kɔrɔ de ye gindo ko dogolen an y'a faamu ka se k'a dogolen bɔ kɛnɛ kan dɔw dɔnni yɛrɛ de ye sa k'a dogolen bɔ kɛnɛ kan i bɛna fɔ sisan i ne sina k'a fɔ ten toujours yɔrɔ min fayida de n ka page yɛrɛ bɛ yen ne k'i ma sa ni yiri in bɛ ni mɔgɔw dilan o y'a gindo bɔlen kɛnɛ kan nka tant que ne m'o fɔ toujours gindo de don awɔ d'accord ee aîné mɛnta i ye denmisɛnnin ye n'i y'i ta k'a lajɛ i ma don san bi naani kɔnɔ fɔlɔ i ye denmisɛnnin fitinin ye bɔn i bolo bɛ dɔni baara la e ye dɔni sɔrɔ cogo di mun ye dɔni kanu don i dusukun na aîné o la n b'i fo kosɛbɛ jakite dɔni yɛrɛ ye fɛn dɔ ye i k'a kanu de n'i ma dɔni kanu i t'a ɲɛ ye dɔni filɛ nin i b'a sɔrɔ dɔ bɛ a fa o ye dɔnikɛla ye a tɛ kɛ dɔnikɛla ye parce que mun na a m'a kanu k'a ɲɛ ɲini o la ne fa ye dɔnnikɛla ye ne mɔkɛ ye dɔnnikɛla ye ne fa fo ye dɔnnikɛla ye ne faw bɛ cɛ tan bɔ bɛ a bɛɛ bɛ dɔnni kunna dɔnni y'an ka sokɔnɔ fɛn surtout kɛrɛnkɛrɛnya dɔnni min bɛ wele ko ala tɔgɔ dɔn i n'a fɔ moriya yɔrɔ karamɔgɔya ni moriya fana tɛ kelen karamɔgɔya bɛna fɔ sa mɔgɔ min mɔgɔ kalan ka wajuli kɛ mhm. a fɔ o de ma ko karamɔgɔ mhm. nka an ta ye moriya sira de ne faso sigi ma moriya sira de kan ala tɔgɔ kan ne y'o ɲɛɲini faso kɔnɔ k'o dɔn ka bɔ n dara min n nana baba tarawele fɛ yen ka laturu kalan fɛ mhm. ka laturu kalan k'a dɔn mhm. ka yiri kalan k'a dɔn fɛ mhm. n tilala ka bɔ yen ka taa fɔnkɔw ka toro fɛ yen n'o ye siribilen ala ka hinɛ a ni silamɛsu bɛɛ lajɛ la ka taa kalan tɔ laban a fɛ yen o la ne ye dɔnni kalan k'a ɲɛɲini k'a dɔn karamɔgɔ bɛ n na parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen bi karamɔgɔ t'u la ee o bɛ yen a bɛ yen dɛ karamɔgɔ dun bɛ ne na wa n bɛ disi gosi ne ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ wa ne ka dɔnni ko nana ten de n y'a kanu k'a kanu k'a ɲɛɲini wa n bɛ ala fo k'ala barikada n y'a ɲɛ ye i y'a ɲɛ ye d'accord a ye ne ye min ta hakili la k'a fɔ i ye karamɔgɔyanfan bayanfan fayanfan i da sera nin bɛɛ lajɛlen ma sisan nɔ ka dɔ fɔ an ye o kan a n an bɛ fɛ ka barokɛ fɛn min kan sisan o ye laturu so tan ni wɔɔrɔ ye ka daminɛ nin na ka taa se ko laban na an bɛna barokɛ o kan sisan n'i ye laturu ta k'a lajɛ laturu ye partie fila ye fo partie saba dɔw ko muso bolo tɛ don laturu la dɔw ko muso man ka laturu kalan dɔw ko muso kan ka laturu kalan e bɛ se ka mun fɔ an ye musow ka laturu ko kan o ye laturu diya ye

ne b'i jaabi o yɔrɔ la o tɛ se ka sɔsɔ yɛrɛ kira dɔ de ta sɔsɔ cogo cogo la kafiriw bɛnn'o kan silamɛw bɛnn'o kan k'a fɔ ko kira dɔ de ta n'o tɔgɔ ko nabila idirisa parce que an bɛ dɔw ye dɔw ko ko muso tɛ laturu da mm. kelen muso tɛ laturu sɔnfɛnw dun mm. muso e, e, laturuba bɛ bɔ hali yɔrɔ min na ko muso man ka tɛmɛ yen tɛ ci fɛ olu kuma ninnu ye n t'a si dɔn ye nka muso kɔni bɛ turabu da wa ne bɛ turabu da la ɲinan y'a san tan ni fila de dɔ de b'a la ka fara ne kɔni nka fɛn kɔni ma kɛ n na denw bɛ n bolo cɛ bɛ n bolo n furu mɛ i y'a faamuya ah, ni fɛn kɔni b'a la fɛn ma ne sɔrɔ d'accord n'i ye laturu ta mm. k'a lajɛ mm. laturu ye ba naani ye mm-hmm. fiɲɛ mm. bɔgɔ tasuma ji mm. mais mun nana ni o yɔrɔ ye munna u ko ko e, laturu yɛrɛ ye diɲɛ ye turabu ye diɲɛ ye munna mm-hmm. i yɛrɛ ka kuma na sisan turabu ye naani sigiyɔrɔma naani mm-hmm. naani sigiyɔrɔma naani c'est comme n'i y'a calculer a bɛ bɛn tan ani wɔɔrɔ ma naani sigiyɔrɔma naani na ji bɔgɔ fiɲɛ tasuma mhm. o la diɲɛ de bɛ nin kɔnɔ ni fiɲɛ tigɛra e la sani ka dix minutes kɛ dix minutes kɛ ya ya o bɛ ten adamaden tɛ se ka ɲɛ tasuma kɔ mhm. parce que an bɛ dumuni min dun a bɛ dilan ni tasuma de mhm. adamaden tɛ se ka ɲɛ ji kɔ adamaden tɛ se ka ɲɛ bɔgɔ kɔ o bɛ cogoya min na turabu sigi b'o de kan mɔgɔya kan o la turabu ye diɲɛ de wa diɲɛ bɛ turabu fana kɔnɔ turabu b'anw fɛ yan bi la ko tɛ arabu fɔlɔfɔlɔ minnu donna anw fɛ yan nɔ kɛmɛ duuru ni bi sabanan na san kɛmɛ duuru ni bi sabanan na nabila isa bangelen kɔ arabu fɔlɔfɔlɔ minnu nana olu de nana ni turabu ye yan an fɛ yan mm-hmm. turabu tɛ bi la ko ye yɛrɛ o ni sisan cɛ a bɛ san ba caman bɔ dɛ nka o la turabu ma sɔn jɛnsɛn ma parce que mun na a dɔnbagaw minnu tun b'a da olu tun ye dɔnnibaaw c'est comme faamalamɔgɔ olu de tun bɛ turabu da o waati nka mun ye turabu jɛnsɛn manden kɔnɔ o ye kanku musa ka hijiden ba kɛmɛ ni ba bi wɔɔrɔ minnu taara makan olu de taalen u natɔla ye turabu kalan ka na o kɛlen turabu eh, yɛrɛkɛla k'a sɔrɔ an ka yankaw tun bɛ bɛlɛ ni kolon de fili ani ka filɛli kɛ ji la

i bɛ laturudala jɔ cɛ kɛmɛ caman t'o yɔrɔ dɔn donc eh, mais an bɛna a ye k'a fɔ laturu n'i bɛ ale da ko f'i bolo ka don jɔn y'i bolo don karamɔgɔ ye jɔn ye laturu nafa jumɛn bɛ adamaden ka adamadenya kɔnɔ an ka éducation kɔnɔ ok min f'o la bon sani an ka se bolodon ko yɔrɔ ma mhm. turabu sigi bɛ sira saba ɲɔgɔn de ye yan anw fɛ yan mali la yan ou bien farafinna yan mali la yan mhm. minnu ta sigi bɛ eh, u b'a da kaye kan mhm. i n'a fɔ walima olu kitabu minnu bɛ baara kɛ ni kitabu ye olu ta tɛ bolodon ko olu ta la olu bolo i bolo donna i bolo ma don foyi nka minnu sigi bɛ duguma ka fanga kan n'a fɔ ka turabu da bɔgɔ sanfɛ cɛncɛn kan n'o an b'a fɔ o ma ko jitumu ka bolodon wala olu jawo de b'i bolo don turabu la wa tiɲɛ don dɛ n bɛ na o la parce ni fɛn mɛnna a bɛ kɛ laada de o cɛ ni fɛn mɛnna a bɛ kɛ tana de n'i b'o sira kan i bɛ i bolo don wa an bɛɛ de b'o sira kan o la ne bolo donna baba tarawele de fɛ turabu la ale de ne bolo don mais o kɛra san jumɛn ne bolo donna 2000 12 2012 a donna 2012 ni n ma fili ɲinan y'o san kɔnɔntɔn ɲɔgɔn walima sɔɔni a bɛ tan sɔrɔ oui o y'a sɔrɔ ne tu- ne s- ne tun bɛ se turabu la nka n bolo ma don ne ye turabu ne yɛrɛ ye turabu dege ka mɛn ka sɔrɔ n ma n bolo don mais turabu a e ma ba- foyi kɛ n na mais e b'a sɔn wa ou bien e t'a sɔn non ne tɛ turabu sɔn turabu bɛ se ka mɔgɔ mɔgɔ dilan ka sɔrɔ i m'a sɔn cogo di ɛɛ

mais eh, u b'a fɔ ko turabu ye kira bɛ kira o kira bɛ dugukolo sanfɛ k'i b'a sɔrɔ a tɔgɔ dɔ bɛ turabu la mm-hmm, mm-hmm. o ye e ka faamuya de ani mɔgɔw ka fɔlen n'o tɛ eh, n'i bɔra yan n'i taara turiki walima jamana wɛrɛ la olu t'a dɔn musa la u t'a dɔn seju dɔn yusufu la u tɛ adama dɔn adama na olu fana ka tɔgɔ de b'a dan na i n'a fɔ an ye tɔgɔ da la ta cogo min na i n'a fɔ yusufu ye seju ye i y'a faamu adama ye adama ye maliju n'u b'a fɔ ma ko mahamadu o ye maliju ye an b'an ka bamanan tɔgɔ da la ɔ mɔgɔ wɛrɛw fana b'u ka tɔgɔ de da la bɛɛ n'i ka faamuya de don dɔnni kɔnɔna na i y'a faamuya n'o tɛ arabu jamana ninnu bɛ yen nɔ olu tɛ a dɔn yusufu la u t'a dɔn adama na u t'a dɔn maliju la nka u b'a la ka mɔgɔ dilan tiɲɛ yɛrɛ la mɛ an ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ donc an bɛ an filɛbaaw fo halisa ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n y'a yira la k'a fɔ an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi denmisɛnnin mɔgɔba don parce que a bɛ ka denmisɛnnin don mais a bɛ ka mɔgɔkɔrɔba kan fɔ an ye bi donc bi an bɛna lajɛ segu bulonni ale ni eh, a ye ne mɛn ta a fɔli kɛra bangida kiyandaw ale ka sanyɛlɛma kɛnɛ kan n'o ye jinɛtigi kiyandaw ye a ɲɛnajɛ kɛra yen nɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɛmada a ye nɛmɛ ta fo ka taa se segu bulonni olu ka nɔbila ninnu na an b'a fɔ aw dansɔgɔ aw ni ko

Kito ɲɔnɔ laduru bɛ mago tile ala bɛ ala bɛ tile fɛ cɛ bi saba tun bɛ n bolo nka dɔnni bamakɔ ka ne sigi bamakɔ ɲamana n'a y'a sɔrɔ i tiɲɛnen don a ye na fɔ ne ye bi to yen.

An ka kumaso kɔnɔ an bɛ aw fo dantɛ foli min na aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ ka an lajɛ nin waati la diɲɛ jamana o jamana kan i bɛ Turquie i bɛ Amérique i bɛ Etats Unis i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ France i bɛ Allemagne an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o de ye Ayinɛ Mɛnta ye donc an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan bi o de ye dɔnni yɛrɛ kɔnɔna ko ye n'i ko dɔnni i bɛ laturu kofɔ n'i ko dɔnni i bɛ kolon kofɔ i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kofɔ i bɛ jiri kofɔ ani Ayinɛ Mɛnta an bɛ ka baro kɛ o kan bi mais an yɛrɛ ɲɛ b'a la siri min na bi a bilama bɛ jinɛtigiw ka labɛn na Ayinɛ mun ye kolonkisɛ diya i ye tan n kanubaa dɔ de y'a diya la n mana taa yɔrɔ o yɔrɔ n b'a don a ka di i ye a kɛ y'i bolo ye n'o tɛ wala n'o tɛ foyi tɛ d'accord Ayinɛ an bɛ segin ka na halisa ee dɔnni kɔnɔna ko kan halisa n'i ye laturu da i bɛ jiri sɔrɔ yen ka laturu dɔn k'a jiri dɔn k'a jiri dɔn ka laturu dɔn donc an ka baro kɛ fitinin kɛ jiri kan dɔnni kɔnɔna na jiri nafa bɛ jiri nafa bɛ hadamadenw ka dɔnni kɔnɔ jiri nafa bɛ adamadenw kan hali turabu turabu ni yiri a bɛ ta nka fɛn suguya kelen ta nka fɛn ɲɛnama fila n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba kelen de n'o tɛ i bɛ se ka mɔgɔ mago dilan turabu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma yiri k'a la nka n'i ye yiri k'a la fɛnɛ a b'a tigi mago dilan o la yiri yiri nafa tɛ fɔ ka ban adamadenya yɛrɛ de ye yiri ye et puis n bɛ kuma kelen f'i ye anw bɛ fiɲɛ sama k'a bila cogoya min na yiri fana bɛ fiɲɛ sama k'a bila ten cɛya b'a la musoya b'a la o fana bɛ yiri la ee cogo di adamaden yiri dɔw bɛ cɛ ni musoya t'u la bɛɛ kelen donc ni par exemple n'i ye eh, gunjɛ ta sisan mhm. i bɛ taa sɔrɔ cɛ sogo min cɛ t'a la ou bien muso t'a la n'i ye ŋuya ta cɛ bɛ eh, ŋuya la ŋuya cɛman bɛ yen a musoman bɛ yen Ma bɛ dɔn cogo di hmm? a bɛ dɔn a furabulu kɛ cogoya la hali yiri dɔ kɛ yiri dɔ cɛman n'a musoman a bɛ dɔn furabulu kɛ cogoya de la furabulu min ka misɛn o ye cɛman de furabulu min ka kunba o ye musoman ye o la yiri yiri nafa tɛ bɔ da ka bɔ fɔ la quoi yiri feere bɛ mɔgɔ dilan yiri fara bɛ mɔgɔ dilan yiri fɛn bɛɛ bɛ mɔgɔ dilan n'i tɛ mun dɔn na dɛ i t'o dɔn c'est comme dɔnni yɛrɛ de don n'i tɛ mun dɔn na dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i y'a faamuya n tɛ yiri ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye a bɛ se a bɛ su kunun ni yiri hmm. mhm. dozo cɛkɔrɔba don a bɛ san kɛmɛ ni kɔ la a bɛ balo la a ma sa ni mɔgɔ fatura kungo kɔnɔ k'u to donzoya kɛyɔrɔ la a bɛ mɔgɔ kunun ni yiri yiri ka mɔgɔ wuli ni yiri donsoya la a b'a kɛ a b'a bolo n y'a ye a y'a kɛ n ɲɛ na parce que a y'a misaliya ta fɛn dɔ de kan a yɛrɛ de y'u faga k'u sisi a y'u lawuli bɔn yiri nafa tɛ ban fɔ la jɛnatigɛ bana si tɛ ko a tɛ se ka furakɛ ni yiri a tɛ yen c'est comme tansiyɔn jabati kooko furudimi ninnu nin bɛɛ bɛ furakɛ ni yiri fo ka taa ban wa n'i ye mɔgɔ furakɛ ni yiri nafa min b'o la o tɛ tubabu fura la wa fura dɔw fana bɛ yen a bɛ yiri de la a tɛ fura la dɛ jabati filɛ de ye tubabu fura bɛ se ka jabati de calmer nka k'a ko k'a b'i la pewu f'i ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen k'a lajɛ yiri de b'a kɛ yiri bɛ se ka jɛnatigɛ fɛn bɛɛ dilan c'est comme n'i ko ko turabu yiri bɛ ninakili o ka fiɲɛ sama ka bila yiri furabulu de b'o kɛ jate yiri bɛ baara caman kɛ dɛ n'i tɛ mun dɔn dɔrɔn lɔnniya ko la i bɛ tɛmɛ de quoi n'o tɛ hali ka mɔgɔ bon yiri la k'a fa yiri de b'a kɛ hali basi bɛ dilan ni yiri de ye o ne ce ne y'a faamuya o la yiri fayida de b'a la n tɛ n bɛna fayida kelen di kanubagaw ma u k'a kɛ k'a kɔrɔbɔ k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ yiri la yiri ye kabako ye dɛ o la i b'a sɔrɔ jamana minnu bɛ yen n'u bɛ yiri nafa dɔn o tɛ sɔn yiri tigɛ ma donc yiri man ka tigɛ yiri man ka tigɛ fiyewu o b'a yira nafa bɛ yiri la yiri man ka tigɛ yiri man ka tigɛ mhm. hali mhm. sɛnɛgali forêt dɔw bɛ yen mhm. n'i ye n'i minɛna na yiri tigɛ walima kungo kɔnɔ fɛnw fɛngɛli la i bɛ kaso kɛ parce que olu b'a nafa dɔn u b'a dɔn nafa min b'a la quoi ɛɛ i da tura yɔrɔnin dɔ la sa i kun k'i b'a fɛ ka fayida fitinin dɔ di jiri kan e k'o fɔ tan ko mɛn n bɛna fayida mun di u ma yiri la u k'a kɔrɔbɔ siri gɛlɛman siri siri min siri mana k'i la cogo cogo siri mana k'i la cogo cogo siri yɛrɛ fɛn jumɛn layidu bɛ ta i ye a tɛ bɔ a sira ma i bɛ dekurazi yɛrɛ ma i bɛ dimi yɛrɛ ma kuma dɔ la siri de b'a kɛ parce que e bɛ dimi yɛrɛ ma mun na e mɔgɔ bila yɛrɛ ne ma sɔrɔ jaw sɔrɔ e bɛ dimi o mana kɛ mɔgɔ min na o ka ŋunya kuru saba hmm. zaba ni dɔw ko ko sagwa dɔ bɛna fɔ sisan ko sagwa ko sagwa a ye n gɔtɔ ma o ye dafin sagwa ye n gɔ bɛ da zaba ye ne ma zaba ye dɔw b'a wele ko sagwa parce que jamana bɛɛ n'a ka yiri fɔ cogo o tiɲɛ o la i b'o zaba kuru eh, naani ani nkunjɛ kuru saba ɲin ye kuru wolon wolonwula de seli ɲɛkɔrɔ na u k'a ta u k'a kɔrɔbɔ u k'a tobi k'u hami da ka siri o siri de b'u n'u ka hɛrɛ cɛ ma y'a siri wuli ka bɔ ala ka wuli ka bɔ u k'a tobi k'u ko a la tile wolonwula ni nafa bɛ jiri la ni nafa tɛ jiri la i ka nimɔrɔ bɛ mɔgɔ bolo u b'a f'i ye ayiwa a ye ne mɛn ta hakilila k'a fɔ jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la donc i ka kuma kuncɛ kuma la eh, i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ye halisa laturu ni jiri in kan bon n ka kuncɛ eh, kuma kuncɛ kuma na mhm. turabu ni yiri mhm. c'est comme n'i ko diɲɛ yiri ni turabu an tɛ se ka ɲɛ yiri kɔ tubabu fura donna sisan de n'o tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun balo yiri de la wa olu si ka ca ni sisan si ye mais mun nana n'o ye si dɔgɔ in ye comme ça si dɔgɔ comme ça an banna an yɛrɛ la cogo di wala si ala tɛ yɛrɛ si ala tɛ ala de bɛ si di mɔgɔ ma dɛ nka sa joona o y'i yɛrɛ nɔ ye mɔgɔ bɛ sa k'i si tɔ to ee i b'a fɛ ka mun fɔ i b'a fɛ ka mun fɔ sisan ni mɔgɔ tɛ sa k'i si tɔ to i jɔ siraba kan kɛ o la an ka hakili to yiri la an ka yiri matarafa ne balimakɛ ne balimamuso ne de b'a la kɛ n kɔnɔ jɛ k'a f'i ye ne bɛ se ka san kɛ ne tɛ bana jumɛn b'o kɛ farafin yiri kana ban i yɛrɛ la nin teleso in tɔgɔ de ko manden mhm. manden tɔgɔ dara mun na c'est comme ne ko ko mali mali de yɛlɛmana k'a kɛ manden de yɛlɛmana k'a kɛ mali ye o ye tiɲɛ n'o tɛ mali de kun a kun bɛ fɔ mali de ma ko manden o manden na san wolonwula ni denmisɛnnin kun ye san wolonwula sɔrɔ ka sigi nɛgɛ kɔrɔ i kun bɛ taa bila kungo kɔnɔ a kun bɛ taa kungo kɔnɔ yiri kalan de la a kun bɛ f'o ma ko don dondenw ka yiri kalan nka adamaden n'i banna i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ kɛ suguya wɛrɛ de o ye tiɲɛ i y'a faamuya n'o tɛ yiri yiri yiri bɛ si di mɔgɔ ma e m'a mɛn ko k'i si falen an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'u siw falen yiri la hali sisan a dalu bɛ a bɛ yen a dalu bɛ yen n'u y'a dɔn u ka waati sera yiri mun bɛ san kɛmɛ bɔ walima yiri yiri mun kan ka si jan sɔrɔ u bɛ taa si yɛlɛma u si falen o yiri la i bɛ mɛn si la hali o ka bɔ a la yiri tant que ne bɛ yiri kan k'a matarafa walayi bana sugu caman bɛ yen a tɛ sɔrɔ c'est comme sukorodunbana ani tansɔn ninnu o tɛ sɔrɔ mun b'o kɛ yiri de b'a kɛ parce que an bɛ dumuni minnu dun sisan a man nɔgɔn an bɛ dumuni minnu dun tulu i n'a fɔ tigatulu ninnu ni fɛn caman olu bɛ mɔgɔw bana de n tɛ situlu n'i bɛ situlu kan o fana ye ba wɛrɛ n don wɛrɛ an bɛ baro k'o kan don wɛrɛ an bɛ baro k'o kan an bɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen tun ale an bolokɔrɔ ka bɔ ɲɔnkaw fɛ nin nɔ ma an bɛ waati min ko bi a filɛ min ye fɛn min ye yirimajɔ ɲamana dɔn ko a bɛ nin nɔ nin waati la an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka manden filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka manden baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ jɛ ka duwa kɛ ala k'an si jɔ ka se dɔgɔkun nata ma an b'a fɔ aw dansɔgɔ aw ni ko ala ka waati wɛrɛ di ne ni aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma donso y'i kɛ ɲɔgɔn nɔ bolo duman bɛ lɔ soma y'i kɛ ɲɔgɔn nɔ sujuru tigɛ bɛ lɔ